Жылагъуэ ӏуэху нэтыным и чэзу къыдэкӏыгъуэм кърихьэлӏа дэтхэнэми фӏэхъус. Ди нобэрей гъащӏэм куэдрэ дызрихьэлӏэ ӏуэхугъуэхэм ящыщщ унагъуэ сабий зиӏэхэр психолог и чэнджэщ куэдрэ хуэныкъуэ щыхъур. Абы къыхэкӏыу, иджыблагъэ ди республикэм егъэджэныгъэмкӏэ, щӏэныгъэмкӏэ, щӏалэгъуалэ ӏуэхухэмкӏэ Министерствэм и Щӏалэгъуалэ центрым и жэрдэмкӏэ лъэпкъ проектым ипкъ иткӏэ къызэрагъэпэщащ сабий зиӏэ унагъуэхэм, е адэншэ-анэншэу къэна сабийхэр зи унагъуэ къэзыщтэну хуейуэ темыгушхуэхэм щӏэгъэкъуэн яхуэхъун ӏуэхущӏапӏэ. Нобэ а ӏуэхущӏапӏэм и лэжьыгъэм щыгъуазэ фытщӏынщ. Уи махуэ фӏыуэ, Ратмир. Щыгъуазэ дызэрыхъуащи, сабий зиӏэ унагъуэхэм е сабий къэзыщтэну хуей унагъуэ темыгушхуэхэм щӏэгъэкъуэн фахуэхъун папщӏэ мы ӏуэхущӏапӏэр къызэвгъэпэщащи, Фызэрылажьэ зэманым къалэн нэхъыщхьэу зыхуэвгъэувыжхэм утезгъэпсэлъыхьынут.
Проектыр зэрылажьэр мазэ хъуащ. Мазэрэ ныкъуэрэ хъуауэ долажьэ, ауэ дигу илъащ зы илъэс ныкъуэ ипэкӏэ ауэдэ проект тщӏыну. Нацпроект образованием ипкъ иткӏэ ауэдэ проект зэдгъэпэщри, ӏуэхущӏапӏэ сабий зиӏэ унагъуэхьэм дэӏэпыкъуу, итӏанэ сабий къэзыщтэну хуейхьэм ядэӏэпыкъуу ауэдэ ӏуэхущӏапӏэ къызыӏутхауэ догъэлажьэ, абы ипкъ иткӏэ специалист куэд хэтщ а ӏуэхум, уи психологи, уи психиатри, уи дефектологи, уи логопед жыпӏэми, сыт хуэдэ ӏуэхумкӏэ пэмыщӏауи специалист ӏэзэ лъэщхьэр мэлажьэ, цӏыху дэӏэпыкъуну зыхуейхьэр къокӏуалӏэри, уасэншэу Зыри етын хуэмейуэ доӏэпыкъухьэ, консультацэ ират. Итӏанэ телефон горячей линии диӏэщ, телефоныр мэлажьэ махуэ псом. Телефонкӏэ къопсалъэхьэри, дотх. Дотхри, итӏанэ ӏуэху зытетыр къэтщӏа нэужь, специалист нэхъ абы нэхъ хэзыщӏыкӏыр, нэхъ дэӏэпыкъуфынум дей догъакӏуэри, абы идогъэпсалъэ.

Итӏанэ мыбы мис къэралым и ӏуэхущӏапӏэ нэгъуэщӏхьэри а ӏуэхум хэтщ. Иджы-икӏ специалист куэд мы ӏуэхум хэтщ, зэрыжысӏауи, логопеди, психологи, психиатри, куэ цӏыху куэд хэтщ, ахьэри цӏыхухэм ядэӏэпыкъу.
Нобэкӏэ мыбдеж Налшык къэмыкӏуэфхэм зыхуагъазэ хъуну республикэм и сыт хуэдэ щӏыналъэхэм къудамэхэр щиӏэ мы ӏуэхущӏапӏэм?
Нальчик Захаровэ шестьдесят шестым офис диӏэщ, ар главный офисращ, абы журналым цӏыху къопсалъэ, сотх, специалистым де согъакӏуэ, итӏанэ аткӏэ долажьэ, мис мыдей Центр психолого-медико-социального сопровождениеми мыдей щыӏэщ консультацие и нэхъыбэр мыбыкӏэщ щекӏуэкӏыр, итӏанэ КБГУ-ми Малкарова Рахима Хизировна, кандидат психологических наук абыи цӏыхухэр цӏыхухэм доӏэпыкъу. Итӏанэ Заикъуэ дэт интернатым абыикӏ ауэдэ лэжьыгъэ щрагъэкӏуэкӏ. Прохладнэми, Прохладненский районми, Бахъсэн районми ауэдэ ӏуэхущӏапӏэхэм щыӏэщ. Мыбы къэмыкӏуэфу щытым.

Мис мыбдежым ар пщӏэншэу зыхуэгъэхъун щхьэкӏэ, дауикӏ, лэжьыгъэшхуэ ехьэлӏа хъунщ а проектым. Къриубыдэу, зэман дапщэкӏэ лэжьэну фи мурад иджыри а проектыр? Дауэ зыхуэхъуа хъуа мис ар? Апхуэдиз лэжьакӏуэ, апхуэдиз дохутыр цӏыхухэм апхуэдэу дэлэжьэну темыплъэн щхьэ? Япэрауэ жысӏэну сызыхуейр, психологым дей щхьэхыу укӏуэну щытым. Къэралу щхьэхыу частный психолог жыпӏэу щытым абы ахъшэшхуэ пӏах. Сэ езыр мы проектым яужь дихьэн хуейщ, дихьэн ипэкӏэ, илъэс ныкъуэ ипэкӏэ сэ езым къэзгъэунэхуащ. Унагъуэ хуейщ кӏуэну психологым дей, ауэ ахъшэ яхуеткъым куэдым. Мыбы зыри ептын хуейкъым. Зыри ептын хуейкъым. Фыщыхуей дыдэм дей укъекӏуалӏэ хъунущ. Итӏанэ мы проектыр зэрелэжьынур, зэрекӏуэкӏынур. Ну, илъэс ныкъуэкӏэ екӏуэкӏыу жыпӏэ хъунущ. Илъэс ныкъуэкӏэ екӏуэкӏыну жыпӏэ хъунущ иджыри. Нтӏэ, нтӏэ. Илъэс ныкъуэкӏэ лэжьэнущи, псори къеблагъэ хъунущ, номерыр щыӏэщ, махуэ псом лажьэу. Фыкъопсалъэри, фыдотхри, адэкӏэ фызыхуей специалистым фыхудогъазэ. Фэ фыздэӏэпыкъур зи узыншагъэм сэкъат иӏэ сабий зэрыс унагъуэхэра е зи ӏуэху хуэмыщӏа унагъуэхэра, хьэмэрэ къызэрыгуэкӏ сыт хуэдэ унагъуэ, фи чэнджэщ хуэныкъуэхэми зыкъыфхуагъэзэну хуит?
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу унагъуэ сыт хуэдэри къекӏуалӏэ хъуну фи чэнджэщ къызэфт, мы ӏуэхум теухуауэ жиӏэу къекӏуалӏэ хъунущ. Нэхъ дызэлэжьыр дэтхэнэ ара жыпӏэу щытым, Унагъуэм сабий яӏэщ, зыгурымыӏуэныгъэ гуэр адэ-анэмрэ сабиймрэ къыхэкӏа. Ар зыхуэгъэхъужынымкӏэ психолог хуейщ. Езыр-езырурэ хъужыну зыщӏыпӏэкӏэ хэбгъэкӏуасэ хъунукъым. Психологым де жепӏэу а фи адэ-анэмрэ сабиймрэ зыгурымыӏуэныгъэ гуэр я зэхуакум къыдэкӏам, дэбдей психологым де е нэгъуэщӏ специалистым дей укъекӏуалӏэ хъунущ. Итӏанэ щапхъэ къэпхьу щытым Уи сабийм мыхъумыщӏагъэ гуэр ищӏу къыпщыхъу щытым, е школым щыщеджэм де тэмэму и ӏуэхухэр мыхъуу, щеджэ школым хэмызагъэу, и ныбжьэгъу сытхьэм къыдеджэхэм хэмызагъэу, мыхъумыщӏагъэ гуэр ищӏу къыпщыхъу щытым, ар къызыхэкӏыр къыбгурыӏуэну ухуейуэ сэ сщӏэрэ, зыхуэгъэхъужыну ухуейм, абыкӏи укъекӏуалӏэ хъунущ. Итӏанэ, уи сабийм зыгуэр зрихьэлӏэу къыпщыхъуу щытым, е хуейм фадэ ирехъу, хуейм энергетик ирехъу, иджысту зиужьащ куэдым хэт телефоным куэд ӏейрэ ису, еджэнри щигъэтыжау, егъэлеяуэ телефоным дихьэхахэр, е компьютернэ игра куэд щыӏэщ иджыстуи, абыи дихьэхауэ куэд ӏей щӏалэгъуалэ щыӏэщ, игроман зэрыжаӏэм хуэдэу. Фадэ. зрихьэлӏэу, энергетик зрихьэлӏэу, зыри пхуемыщӏэж ауэдэу щытым деи, ауэ дэ цӏыхухьэри тхуещӏэр етщӏэну, мыр псори пхузыхуэдгъэхъужыну щытӏэм, ауэ чэнджэщкӏэ, зэрытхузэфӏэкӏкӏэ дыдэӏэпыкъунщ. Итӏанэ щапхъэ къэпхьу щытым, сабийр еджэнум теухуау, сабийр, Сымаджэрэ мысымаджэрэ къэпщӏэну хуейу, ну, ранняя диагностика жыхуиӏэм ещхьу, мыдеу къокӏуэри поплъ, йоплъ а специалист сытхьэри, зыгуэр гъэхъужын хуейуэ, сэ сщӏэр, зыгуэр сабийм бгъэдэлъу щытым, ари къыщӏагъэщынущ, е сабийр зыгуэр къеузу щытым, Мы психологием теухуау, психиатрием теухуау, логопедым теухуау, а ӏуэхухэмкӏэ теухуау сабийм мыкъусаныгъэ и узыншагъэм зыгуэр хэлъу щытым, абыкӏи укъекӏуалӏэ хъунущ. Итӏанэ унагъуэ щыӏэщ сабий къащтэну хуейуэ, ауэ тегузэвыхьу абы щытеухуау, дауэ адэкӏэ зыхуэдгъэхъуну, мыбы къыхэкӏынур сыт? Цӏыху куэд щыӏэщ къащтэну сабий хуейуэ, ауэ гузавэу мы сабийм зыгу темыгушхуу щыӏэщи, Ахэри тегъэгушхуэным теухуауэ, а сабий къэпщтари нэхъ тыншу зэрыупӏыным теухуауэ абыхэми дэӏэпыкъун хуэдэ ӏуэху. Ауэдэ ӏуэхукӏи укъекӏуалӏэ хъунущ. Адэ-анэхэри сабийр дэнэ еджэн згъэкӏуэн, мыкъусаныгъэ сабийм иӏэу, ауэ дэнэ еджапӏэ згъэкӏуэн жиӏэу, ау, нтӏэ, къетыншэкӏыу, нтӏэ, дэнэ згъэкӏуэн жиӏэу ауэдуи апхуэдуи укъекӏуалӏэ хъунущ. Итӏанэ. Адаптация жыхуиӏэм ещхьу, школым нэхъ сабийр хэзагъэу, нэхъ университетым хэзагъэу, и ныбжьэгъу, жэрэгъу сытхэм хы нэхъ хэзэгъэн щхьэкӏэ сабийр ауэдэ ӏуэхукӏи щыӏэщ. Нтӏэ, сэ жысӏэну сызыхуейр ижьыкӏ, щапхъэ къэпхьущтым, хамэ къэралхэм психологым де кӏуэныр куэд. Нтӏэ, къащохъу, итӏанэ щӏэх-щӏэхыурэ макӏуэ. Мыбдеж ди адыгэхэми мыбдеж щыпсэухэми псоми гугъуехь ӏуэхум пэщӏэувауэ щытым езым яшэч, итӏанэ тегушхуэу кӏуэныр мащӏэщ, итӏанэ зыгуэрым де кӏуэу ечэнджэщыну я щхьэ тралъхьэкъым, итӏанэ сэ жысӏэну сызыхуейр гугъуехь куэд гъащӏэм къыхокӏ, сэ уи сабийхэм пыщӏауи хэт пэмыщӏами гугъуехь куэд къыхокӏ, Абы къыхэкӏыу цӏыхум укӏуу уечэнджэщыныр ар емыкӏукъым, психологым де кӏуэн хуейщ, гугъу, гугъуехь узыхэтри жепӏэн хуейщ нэхъ тынш хъуну, япэрауэ цӏыху нэгъуэщӏ гуэрым зы гугъу узыхэтыр жепӏэу щытым нэхъ тынш пхуохъу, етӏуанэрау зы чэнджэщ губзыгъэ гуэри къуатынщ, Итӏанэ, уи гугъуехь узыпэщӏэтым, и ӏуэху зумыхуэу щытым зэман кӏуэху нэхъ гугъу, нэхъ гугъуж хъуурэ макӏуэ. Итӏанэ, зыри пхуемыщӏэжу мэхъури, и чэзууэ, психологым дей укӏуэрэ, уи ӏуэху зытетыр сытри псори жепӏэрэ тынш пщӏыӏуу щытым, нэхъыфӏщ. Зэрыжыпӏащи, пэжщ, психологым дей кӏуэныр дэ Ди лъэпкъ менталитет жытӏынщ ар, абы кърамыгъэкӏуу емыкӏу къащохъу куэдым. Сабий зиӏэ унагъуэхэм дыдоӏэпыкъу щыжыфӏэкӏэ, фэ фиӏэ психологхэр сабийхэм я закъуэ къыщӏэкӏынкъым зыдэлажьэр. Ди психологхэр зыдэлажьэр адэ-анэ ара? Сабийм щхьэхыу моду чэнджэщ сыт етту дыщыткъым дэ, ядэ-янэра. Ядэ-янэм дыдоӏэпыкъу ищӏэн хуейр жыдоӏэ, дауэ сабийм бгъэдэтын хуейр жыдоӏэ. Мис аращи нэхъыбэу адэ-анэ ара зэлъытар. Сабийхэм психолог дэмылэжьэхыу хъуну къыщӏэкӏынкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, а тутыным, фадэм дихьэха гъуэгу пхэнжым теувэну, иужь ит сабийхэм адэ-анэм емыдаӏуэмэ, фэ фемыпсалъэ. Ар щапхъэ къэпхьу щытым, ядэ-янэр япэ щӏыкӏэ къокӏуэри, чэнджэщ сыт идотри, итӏанэ ядэ-янэр и гъусэу дэ а сабийми дыдэлэжьэфынущ. Тхуэщӏыр етщӏэнущ, итӏанэ Ядэ-янэр и гъусэу сабийри къакӏуэ къекӏуалӏэ хъунущ. Ауэ ядэ-янэрай нэхъыбэу чэнджэщ зэттынур, итӏанэ дыздэлэжьэнур адэ-анэхьэрай. Адэ-анэм тэмэму и гъэсэныгъэм тэмэму хищӏыкӏыу щытым и сабийри гъуэгу тэмэм тригъэувэфынущ. Щапхъэ къэпхьу щытым мис наркоманыр куэд хъуа, фадэр куэд хъуа, энергетикыр куэд хъуа. Ядэ-янэхьэм куэдым. Школым сабийр макӏуэ, къокӏыж, а зэман хуит иӏэ къомыр зыщӏыпӏэ ягъакӏуэу сэ сщӏэрэ е спортым, е сэ сщӏэрэ художественнэ самодеятельность зыгуэр сэ сщӏэрэ ягъакӏуэу моуэ и махуэр псори хьэулейуэ дэмыту тэмэму ауэдэ ӏуэху зэрахуэу щытам, ауэдизи къыхэкӏынутэкъым. Ядэ-анэм Сабийм зэман хуит имыӏэу, тэмэму зым, зым адрейр къыпыкӏуу ауэдурэ махуэ псор кърихьэкӏыу щытым сабийр узыншэу къэхъуну, хьэулейуэ дэмыту. Щапхъэ къэпхьу щытым уи сабийр гугъуехь гуэр пэщӏэувауэ щытым, школ къэкӏуэжрэ ядэ-анэм жриӏэу, ядэ-анэм тэмэму едаӏэу, чэнджэщ дзыхь ищӏу жриӏыжу, тэмэму адэ-анэмрэ сабиймрэ зыгурыӏуэныгъэ яӏэу ауэду, Псэу щытым ӏуэхури нэхъыфӏ мэхъу, иджысту сыт куэдрэ къэхъур, сыт сабийхэм гугъуехь зыгуэр пэщӏэуващӏэм ядэ-анэм жраӏыжым, даукӏынущ е къытекӏиенущ е зыгуэр къыпыщӏ жари дзыхь ящӏым ядэ-анэм жраӏэну. Ар сабиймрэ ядэ-анэмрэ Тэмэму зэпсалъу, чэнджэщ зратыжу, зытемыкӏиеу тэмэму ауэдэу зэпсэлъафу щытын уей ари ӏуэхушхуэщ. Куэдым сабийм гугъуехь зыпэщӏэувыгъуэр ябзыщӏ адэ-анэм жраӏым куэдым. Ари зэпсэлъафу щӏын уей.

Апхуэдэу цӏыху куэд кӏуэкъым. Сыт хуэдэ лэжьыгъэхэр ебгъэкӏуэкӏрэ? Сыт нэхъапэу къэплъытэр? Ди жагъуэ зэрыхъунщи, психологым тӏэкӏу щтэӏэщтаблэу цӏыхухэр хущытщ, тӏэкӏу дзыхь хуамыщӏыуэ, зищӏысыр ямыщӏыуэ. Иджы ахэм я акъылымкӏэ тӏэкӏу зегъэхъуэжыным абы долэжь куэду. Мес мы проектри абы теухуащ. Цӏыхухэр сыту пӏэрэ щӏыщышынэр психологхэм, сыту пӏэрэ дзыхь щӏыхуамыщӏыр? Я гукъеяуэ ирахьэлӏэну щхьэ дзыхь ямыщӏу пӏэрэ? Иджы абы щхьэусыгъуэ зыкъом иӏэщ. Япэрауэ, цӏыхухэм хащӏыкӏкъым психологым и лэжьыгъэм. Иджы мыбдеж зы схемэ фэзгъэлъэгъуну сыхуейт. Психологие псалъэр къызытекӏыр алыдж псалъэщ, псищ. Иджы адыгэбзэкӏи уегупсысымрэ, псимрэ псэмрэ ӏейуэ зэщхьщ, псэм къикӏри, псим къикӏри зыщ, душа жыӏуращ. Иджы психологиер къызытекӏыр а псалъэращ. Псэращ зэлэжьыр. Иджы цӏыхухэр щӏыщышынэр сыт? Сэ психологым дей сыкӏуэу щытмэ, сыпсихура, жари ауэдэу йогупсысхэр. Ну, сабийхэм сащыӏущӏэм дей, студентхэм сащыӏущӏэм дей, дэ психолог зэрытщӏыну сыт дэ дыпсихкъым жаӏэ. Пэжщ ар. Психиатрым дейщ психхэр здэкӏуэр, сымаджэхэр. Ауэ сэ сыпсихиатркъым, сыпсихологщ. Иджы психологиер, психотерапиерэ психиатриер зэрыщхьэщыкӏыр наӏуэ фхуэсщӏыну сыхуейт, ар цӏыху телевизор еплъхэми къагурызгъэӏуэну сыхуейт. Иджы псих пыту щытмэ, псори зыуэ я гугъэщ цӏыхухэм, ар ауэдукъым зэрыщытыр. Иджы психологиер щхьэхуэу щыӏэщ, психотерапиер щхьэхуэщ, психиатриер щхьэхуэщ. Иджы, дегупсысу щытмэ, ар сыт хуэдэ щӏэныгъэу пӏэрэ зыпыщӏар? Психотерапиери психиатриери зыпыщӏа щӏэныгъэр дохутыр ӏэщӏагъэщ, медицинская. Мыр дохутыр ӏэщӏагъэщ. Щӏэныгъэри дохутыр ӏэщӏагъэщ зыпыщӏар. Сэ си ӏэщӏагъэ психологиещ. Мыр егъэджэныгъэм пыщӏа ӏэщӏагъэщ. Иджы, юридически къапщтэу щытмэ, психологыр хуиткъым мыбыкӏи хыхьэну, мыбыкӏи хыхьэну. Мис мыде, хущхъуэрэ медицинский приемырэщ зэрагъэхъужыр цӏыхур. Дэ абы юридически дыхэӏэбэну ауэдэ къалэни, ауэдэ хуитыныгъи диӏэкъым, законкӏэ къапщтэу щытмэ. Дэ дыпедагогщ, егъэджэн щӏэныгъэхэмкӏэщ дызыдэлажьэр, мыр и специализациеуращ. Аращи, дэ ди дей къакӏуэхэр цӏыху тэмэмщ. Я гупсысэкӏэ, ӏуэху еплъыкӏэхэр тӏэкӏу зэщхьэщыкӏауэ, зэпӏэзэрытыныгъэ ямыӏэу щытмэ, абы зэпӏэзэрытыныгъэ егъэгъуэтыжыным, и акъылыр и гур теухуэным, нтӏэ, абы делэжьуращ дэ сымаджэхэм зы цӏыкӏукӏэ ӏуэхугъуэ яхудиӏэкъым. Иджы абыхэм хущхъуи яхуэфтх, Хьэуэ, къэвгъэсэбэпкъым, пэжкъэ? хьэуэ. Хущхъуи зыри яхуэттхкъым икӏи яхуэттхыну дыхуиткъым. Хущхъуэ къэзыгъэсэбэпхэр мис мыдеймрэ мис мыдеймрэщ. Ар уже и дохутыр щӏэныгъэщ. Фэ нэхъ нэхъыбэу зытеухуар цӏыхум и гур утӏыпщауэ, сыт хуэдэ гугъуехьми ӏууэми пэлъэщыну къызэрыбгъэдыхьэным. Пэжщ, пэжщ, зэрыжыпӏэр. Иджы ар зэбгъэщхь хъунури пщӏэрэ, психологым ищӏэр чи, психологическэ консультацие къигъэсэбэпурэ? Псалъэм папщӏэ, цӏыхур тӏэкӏу гъуэщауэ щытмэ, гъащӏэм хэгъуэщыхьауэ щытмэ, ебгъапщэ хъунущ ар унэ кӏыфӏым щӏэсуэ. Психолог къызэрыбдэӏэпыкъур ар уэ уи пӏэкӏэ зыри ищӏэкъым абы, ищӏэну хуиткъымэ икӏи и къалэнкъым. Уи гугъуехь хумылъхьу зыри тыншу зыфӏэкӏынукъым, психологыр къыбдэӏэпыкъукӏэ, ар гугъуехьщ, ауэ уи псэм лэжьыгъэ гуэр илэжьын хуейщ ар сэбэп къыпхуэхъун щхьэкӏэ. Психологым дей укъакӏуэу, иныкъуэхэм я гугъэращ, и нэхъыбэм я гугъэращ ди жагъуэ зэрыхъунщи, психологым дей чэнджэщэгъукӏэ укъакӏуэу. Ар пэжкъым. Ну, пэжыгъэ тӏэкӏуи хэлъщ, ауэ абы къигъэлъагъуэкъым психологым и лэжьыгъэр. Психологым унэ кӏыфӏым ущӏэту щытмэ, Нэхур тӏэкӏу пхущӏигъануращ, ауэ псэ лэжьыгъэр уэращ зылэжьыжыр. Нтӏэ, дэтхэнэ гъуэгу зыбжанэу уигъэлъэгъуфынкӏэ хъунущ, тӏэкӏуи къыпхуигъэунэхунущ, ауэ гъуэгур къыхэзыхынури, абы уикӏуэн щхьэкӏэ лъэбакъуэ зычынури уэращ.

Центр поддержки подростков жиӏэу диӏыщи, ар апхуэдэу школым е учителхэм щыукӏыту, е и классэгъухэм щыукӏыту сабийр мыкӏуэнкӏэ хъунщ психологым де. Мис апхуэдэхэм де дэ ди дей къэбгъакӏуэ хъунущ. Ар зы зы еплъыкӏэщ, абы нэмыщӏкӏэ психологым и кодекс иӏэщ абы. А кодексымкӏэ дэ дыхуиткъым сабийм и проблемэр зыгуэрым жетӏыну. Сабийи балигъи хэт ди дей къакӏуэми ирехъу конфиденциальность жыхуэтӏэм. Дэ дыхуиткъым ар тӏуэтэжыну наӏуэ тщӏыну, апхуэдэ хуитыныгъэ диӏэкъым. Сыт хуэдэ дохутырми ещхьыркъабзэщ ар, не навреди, зэран ухуэхъуну ухуиткъымэ. Уи лэжьыгъэм теухуауэ, мис мы илъэс бжыгъэ хъуауэ ущылажьэкӏэ, мис мы проектыр мазэ хъуауэ ущелэжькӏэ, цӏыху зыкъыфхуэзыгъазэхэм сыт хуэдэ гуныкъуэгъуэхэр яӏэу нэхъыбэу зыкъыпхуагъазэу?
Проектыр зэрыщӏидзэрэ, зэман зытехуам елъытауэ иджысту сабийхэр школым куэду ягъакӏуэ. Школым дгъэкӏуэн, дымыгъэкӏуэн хуэхьэзыру пӏэрэ? Ди жагъуэ зэрыхъунщи, сабийм и закъуэкъым иджысту школым хуэмыхьэзырыр, адэ-анэхэри хуэхьэзыркъым. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, программэхэр гугъу хъуащ, сабийр хуэхьэзыркъым, сабийхэм даже хуатхауэ пӏэрэ? Сабий яцӏыхуу пӏэрэ мы программэ зытхахэр жыпӏэу иныкъуэм де уӏуощӏэ. Мис апхуэдэу августым куэд ӏейрэ зыкъытхуагъэзащ. Иджысту мы август-сентябрыр блэкӏа нэужькӏэ, нэхъыбэу обычно зыкъызэрытхуагъазэр адэ бгъэдэмысыжу анэм игъасэ. Щӏалэ цӏыкӏухэмкӏэ ӏейуэ куэдрэ зыкъытхуагъазэ, псом хуэмыдэу тӏэкӏу къыдэкӏуэтея нэужь илъэс псыкӏутӏым щӏигъуа нэужькӏэ, уже анэм ирихьэлӏэну гъэсэныр, щэныр уже къыгурымыӏуэу куэдрэ къыщытхуэкӏуэр, аращ сэ нэхъыбэ дыдэу къызихьэлӏэр. Мис апхуэдэхэм сыт хуэдэ чэнджэщ ептыфыну?
Иджыри зэ къытезгъэзэжынщи, чэнджэщ етыныр психологым и ӏэщӏагъэкъым. Апхуэдэу цӏыхухэр егупсыс щхьэ апхуэдэукъым зэрыщытыр. Ауэ я гур зытедухуэр, я акъылыр зытедухуэр япэ дыдэрауэ сабийм адэ иӏыжу щытмэ, ар псэууэ щытмэ, ар фӏыгъуэшхуэщи, адэм пыпщӏэжын хуейщ сабийр. Абы и гъэсэныгъэр адэращ зыбгъэдэлъыр. Илъэсиблым щыщӏэдзауэ адыгэхэм адэ дыкӏуэтэжу щытмэ, илъэсиблым щыщӏэдзауэ анэм кърахти, атэлыкъым иратт, е ар зыгъэсэну Адэр, адэ къуэшыр, къуэш нэхъыжьыр, цӏыхухъу, унагъуэм нэхъыжь исым и ӏэмыщӏэ илът щӏалэ цӏыкӏур. Икӏи унагъуэм иджысту ди жагъуэ зэрыхъунщи, адэм и пщӏэр нэхъ яудых хъуащ, ар пэжкъым. Ар щӏалэ цӏыкӏум и адэр кӏэщӏэпчу щытмэ, ар тӏууэ зыпыбоупщӏыр. Ащ нэмыщӏа сыт хуэдэ иджыри? Икӏи упщӏэхэр сыт хуэдэ? Проблемэхэр яӏэу зыфхуагъазэу. Унагъуэ кӏуэцӏым зэгурымыӏуэныгъэ илъыр. Иджы япэ, япэу къыщытӏущӏэм де я унагъуэ кӏуэцӏым илъ зэгурымыӏуэныгъэр къыдэкӏуейкъым абы занщӏэу. Абы зыкъызэрыпхуагъазэр сабийщ. Дэ дысабий психологщи, сабийщ зыкъыпхуагъазэр. Ауэ тӏэкӏунитӏэ нэхъ куууэ ухэӏэба нэужькӏэ, а сабийм и гугъуехьыр къызыхэкӏыр япэ дыдэрауэ а унагъуэм илъ зэгурымыӏуэныгъэращ. И адэмрэ и анэмрэ щызэгурымыӏуэм де я кум дэлъын хуей лъагъуныгъэмрэ пщӏэрымрэ щыдэмылъым де, сабийм и щытыкӏэм занщӏэу къыхощ ар. Аращи, абыи ар занщӏэу наӏуэ мэхъу унагъуэ илъ зэгурымыӏуэныгъэр или имылъ лъагъуныгъэр или пщӏэр занщӏэу абдей къыщыхощыр.
Апхуэдэу зэгурымыӏуэныгъэ зэрылъ унагъуэхэм сабийхэм дауэ захъуэжрэ? Ахэр Адэ-анэм емыдаӏуэу сэ сщӏэрэ? Хьэулейм дэтыну нэхъ хущӏэкъуу, еджэныр ӏэщӏыб ящӏу, сэ Пэжщ, сынэхъыбэ пэжщ. ухъу. Еджэныр ӏэщӏыб зэращӏыр, итӏанэ замечание куэд школым къахьыр, щӏыбым дэтыну адэ-анэм емыдаӏуэу, куэд, анэм нэхъ емыдаӏуэу мэхъухэ. Адэм и къалэн, Адэм къалэныр щимыгъэзащӏэм де, щӏалэ цӏыкӏум ар ӏейуэ зэран хуохъур. Иджы ди жагъуэ зэрыхъущи, игсту цӏыху, цӏыхухэр куэду зыбгрокӏыжхэ, унагъуэхэр зыбгрокӏыж, зыбгъэдокӏыжхэ, абы сабийр я кум докӏуадэ. Иджы да узыбгъэдэмысыжу щытми, всё равно адэм и пщӏэр ӏыгъын хуейщ, абы цӏыхубз зи закъуэ щӏалэ цӏыкӏу. зыгъасэхэм абы я акъылымрэ я гури тыдоухуэ. Иджы дэ яжетӏэращ, уэ щхьэгъусэ убгъэдэмысыжми, сабийм адэ иӏэщ. Ар хьэкъыу пхыкӏын хуейщ, абы и пщӏэр сабийм иӏыгъын хуейщ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, адэр дунейм ехыжауэ щытмэ, е адэ къуэш, е анэдэлъху, е и адэшхуэ, ахэри куэду къыхэмыӏэбэфу щытмэ, итӏанэ тренер спортивный. Ахэр псори щӏалэ цӏыкӏум цӏыхухъу хуейщ и гъэсэныгъэм. Цӏыхубзым ищӏэкъым ар. Цӏыхубзым анэм бгъэдилъхьэфыр и хуабагъыр, и гухуабагъыр, и кӏэлъыплъыныр, и лъагъуныгъэр, аращ щӏалэ цӏыкӏум бгъэдилъхьэфыр. И гъэсэныр абы и пщэ дэлъкъым, уи пщэ дэплъхьу щытми, ар цӏыхухъум и къалэн къапщтуращ, ар цӏыхубз къалэнкъым. Икӏи хузэфӏэкӏкъым. А цӏыхубзым хузыфӏэкӏыр щӏалэ цӏыкӏум цӏыхухъу хьэл щызыхилъхьэм де ар дэпӏыгъын къудейращ. Си гуныкъуэгъуэ гуэр си унагъуэ илъхэм сыт хуэдэ чэджэщкӏэ сыхуэпӏазэ нэхъ тэмэм къэплъытэрэ? Зэрызыхуэзгъэзэну сыхуейуэрат. Психологхэм фыщымышынэ, ахэр психологхэм де кӏуэхэр Сымаджэхэракъым. Дагъуэ зимыӏэ зыри дунейм дытеткъым. Дэ псори дыцӏыхущ, цӏыху дагъуи псоми, дагъуэ гуэр псоми зыгуэр тхэлъщ. Абы зыри емыкӏу хэлъкъымэ. Психологым де укӏуэу щытмэ, упсихыу къикӏкъым абы. Психологым и гум, и гуми, и псэми и ӏэщӏагъэр хэлъу щытмэ, а гукӏэ къыдекъуу щытмэ, апхуэдэ психологыр сэбэп хъунущ.
Ди нобэрей псэлъэгъухэм зэрыжаӏащи, ди щӏэблэр щымыуэн папщӏэ гулъытэ хуэщӏыпхъэщ зэрыцӏыкӏу лъандэрэ бгъэдэплъхьэ гъэсэныгъэм. Ди псалъэмакъ нобэ зыхэтшар зыгуэркӏэ къыфхуэщхьэпэм ди гуапэщ. Къыдэплъа дэтхэнэми къыкӏэлъыкӏуэ нэтыныр зэхудипӏалъэу фӏэхъус фызохыж.